Minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an kanubagaw bɛ diɲɛ fan o fan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na i k'a dɔn k'a fɔ aw denkɛ o n'aw balimakɛ de don n'o ye abubakari sidiki ka bɔ kati sirakɔrɔ ni bɛɛ b'a wele ko sirakɔrɔ morikɛ kelen donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na o de kama bi an bɛna min di bɛɛ lajɛlen ma o ye fayida mun bɛ yen ni wulibaliw don n'u ti kɔrɔbɔ fiyewu mɔgɔ caman bɛ yen u b'an wele k'an ka fayidaw d'u ma an bɛna fayida min di aw ma bi an bɛna o di si de kan si sabu an balima caman bɛ yen u bɛ wuli ka n'an sɔrɔ yan sabu caman bɛ yen u ka denko ka gɛlɛn sabu hali dɔw bɛ yen n'u y'a den sɔrɔ a tɛ lajɔ i b'a sɔrɔ n'u y'a den sɔrɔ den bɛ kɔlɔsi bon muso caman bɛ yen o degun bɛ mɔgɔ caman kan du kɔnɔnaw na a bɛ kɛ sababu ye muso caman furu bɛ sa ka sabu kɛ o ye denko ye donc o de la an bɛna si di aw ma o kan i b'i jija i bɛ si bulu de bɔ nin ye si de i bɛ sibulu ɲini n'i y'a sibulu min ɲini min bira ka bɔ a ba la ni sibulu jalan n'a bɛ duguma i b'i jilaja i b'a dɔ ɲini i bɛ si fara fɛnɛ ɲini ka fara kan i b'a tobi daga kɔnɔ n'i y'a tobi i b'i jija i bɛ koko naani kɛ n'a ye n'i y'a koko naani kɛ n'a ye i b'i jija i b'a bulu tɔ fara ɲɔgɔn kan i bɛ barakante fara a kan i bɛ to ka wusu i bɛ to ka wusu dɔɔnin dɔɔnin ni ala sɔnna ma i b'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ sɔrɔ a la sabu ninnu ye wulibaliw ye ninnu ye kɔrɔbɔbaliw ye i bɛ nin kɛ i b'a jɔyɔrɔ ye n'i y'a kɛ n'a bɔra sira min fɛ i b'a jaabi fɔ n ɲɛna donc o kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ n wele k'a ɲininka Dawula o ni mandiya yɛrɛ sira kan min b'a to i bɛ se ka dawula sɔrɔ i bɛ se ka mandiya sɔrɔ i bɛ se ka kunnawolo sɔrɔ i ka ɲɛnɛmaya la cogo min na i bɛ se ka bɔ faden sagoya ni tɔɔrɔ la cogo min na mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ tilen k'an wele u b'a ɲininka o sira kan ko n'a sɔrɔ an bɛ dɔ dɔn o kan an k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna o nasira min bɛ yen n'an b'o kɛ mɔgɔ ye ka caya i k'a dɔn k'a fɔ an b'o kɛ ni suratuli yusufu de suratul yusuf an b'o kɛ ni o de donc an b'o kalan siɲɛ wolonfila mɔgɔw ye donc a kɛra siri de b'i kan dabali jugu de b'i la a kɛra e makaw ko ou bien mɔgɔ de bɛ ka baga i mɔ k'i minɛ k'i datugu ou bien mɔgɔ dɔ bagara i mɔ k'i bolofɛn minɛ i la k'a fɔ ko se t'i ye ou bien e donna ko o ko la ko daminɛ ka di laban t'a la e mana don ko o ko la walahi a daminɛ ka di mɛ a laban bɛ gɛlɛya i bolo ou bien e ye sen don nafoloko la furuko la denko la ka dɛsɛ co e ma se ka ɲɛ sɔrɔ i ka diɲɛnatigɛ foyi la e ka ko bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don i bolo walahi an bɛ suratul yusufu kalan siɲɛ wolonfila an b'ale kalan siɲɛ wolonfila an bɛ buzi bilenman wolonfila mɛnɛ a la o ye sɛgɛrɛ ye anw yɛrɛ bolo buzi bilenma wolonfila o ye sɛgɛrɛ ye anw yɛrɛ bolo an ka so kɔnɔ fɛn suratu yusufu o siɲɛ wolonfila an b'o kalan mɔgɔ ye a kɛra furuko ye a kɛra denko ye a kɛra dawula de t'i la ko e mago bɛ dawula la ka dawula sɔrɔ i ka baara yɔrɔ la i ka kɛ ɲɛmɔgɔ i ka baara yɔrɔ la e mana don baara la dɔrɔn i ka baara bɛ tiɲɛ an bɛ suratu yusufu kalan i ye siɲɛ wolonfila an bɛ buzi bilenma wolonfila mɛnɛ o y'an yɛrɛ ka sɛgɛrɛ ye n'an y'o kɛ an bɛ sagajigi jɛman kelen san an b'o faga an b'o k'a sarakati ye sabu kuranɛ haya min don ale ka girin kojugu i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka na an bɛ k'ale baara kɛ mɔgɔ ye a kɛra furuko ye a kɛra denko ye a kɛra nafoloko ye e donna baara o baara la a bɛɛ bɛ tiɲɛ ou bien e ka papiyeko de ɲagaminen don e donna karamɔgɔ sugu bɛɛ kan ka dɛsɛ e donna bandi ni kalabanci kan ka dɛsɛ e taara pɔtɔfe lankolon ta ka dɛsɛ walahi n balimakɛ n balimamuso i b'a dɔn maa dɔw sigilen don k'u bɛ pɔtɔfe di mɔgɔ ma olu ti tiɲɛ pɔtɔfe ninnu ti tiɲɛ walahi nkalon i bɛ nkalon min ɲini dugukolo kan mun b'a fɔ k'u bɛ pɔtɔfe tilen k'a d'i ma walahi o ye nkalon de ye pɔrɔtɔfɛyi ti tiɲɛ ye u bɛ ka adamadenw ka wari kasara la mɔgɔ bɛ ka tilen ka ne wele diɲɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ k'a kuma fɔ n ɲɛna aw b'aw yɛrɛ kɔlɔsi o la kosɛbɛ walahi i k'a dɔn k'a fɔ ko pɔrɔtɔfɛyi ti tiɲɛ foyi tɛ ala ka alikuranɛ bɔ ni alikuranɛ ma se k'i maa o maa mago ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ fo k'i sa i mago tɛ ɲa bari foyi man bon ka tɛmɛ ala ka alikuranɛ kan o de kama an bɛ ka suratul yusufu an b'a de kalan mɔgɔ ye siɲɛ wolonfila siɲɛ wolonfila dɔnku mun bɛ kalan kɛ i yɛrɛ b'a lajɛ i seko ye min o di kalankɛlaw ma dɔnku ni kalan kɔni kɛra ka ban an bɛ sagajigi jɛman kelen san an b'o faga an b'o k'a sarakati bɔn an kɔni bɛ saga ɲuman sɔrɔ waa tan duuru la o kɔfɛ sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ dɔnku ni baara jaabira o kɔfɛ i bɛ se ka min di ne ma o kɔfɛ o ye ne garisigɛ ye bɔn n'a ka d'i ye an k'o baara k'i ye an ka suratu yusufu kalan i tɔgɔ la ka sagajigi jɛman faga bɔn n'i y'a dɔn o de ka di i ye i bɛ n wele n ka telefɔni nimɔrɔ la n'o ye ziro ziro de san vɛn turuwa sosandisi

an bɛ sagajigi jɛman faga an b'o ka saraka ci o kɔfɛ sara tɛ ne n'i cɛ ni baara jaabira a kɛra kun min kama ni ala kɛ n'o nɔgɔyara i yɛrɛ bɛ se ka min ŋaniya ka di ne ma o kɔfɛ o ne garisigɛ de ye sabu se tɛ jɔn ni ala tɛ ala de ko nɔgɔyabaga ye an kɔni ye ala delibaga ye mɛ a jaabi o bɛ ala bolo i y'a faamu sabu mɔgɔ tɛ kuranɛ sara sɔrɔ i yɛrɛ seko ye min ye o di kalankɛlaw ma o kɔfɛ an bɛ saga san ka faga saga ye waa tan ni duuru ye o kɔfɛ sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ min ka gɛlɛn o ye musaka ninnu ye ni baara jaabira i yɛrɛ bɛ se ka min di ne ma o kɔfɛ o ye ne garisigɛ de ni ala sɔnna ma o la a kɛra nafolo ko ye sabu a ka teli fɛn min fɛ o ye nafolo de sabu dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ dawula t'u la foyi t'u kan u jelima ka go u mana don ko kɔnɔ a si ti ɲɛ u bolo sabu mɔgɔ caman bɛ yen n'i ma nafolo dalu sɔrɔ i bi i b'a kɛ sabu aw kun b'a kɛ cogoya min na fɔlɔ mɔgɔ camanba de kun bɛ ne wele k'u kun b'a kɛ o cogoya la n'u ka maa o maa mankan mɛn pɛrɛ pɛrɛ pɛrɛ o nɛn ka di walahi u bɛ boli ka t'o fɛ yen si pa pa ka k'olu mago ma ɲɛ u y'a dɔw mankan mɛn k'olu bɛ turabu ci ci k'u taara olu fɛ yen k'u ma foyi ɲɛ u ye u bɛ dɔw mankan mɛn u b'a fɔ k'u bɛ nasi d'u ma u bɛ wusulan ka dɛsɛ cɛwu walahi k'olu kun y'u dafalen k'olu tɛ taa karamɔgɔ fɛ yen sabu ka sabu kɛ ko olu kun tɔrɔmpera cogo min k'u ka wari minɛ ka dun dɔw ko k'olu ka wari minɛna ka dun k'a bɛ waa kɛmɛ bɔ dɔw ko k'u ta bɛ waa bi seegin bɔ dɔw ko k'olu ta bɛ miliyɔn kelen bɔ dɔw ko dɔw yɛrɛ bɛ ka miliyɔn hakɛ dɔw fɔ mɔgɔ tɛ se k'i da don a bɛɛ la k'a fɔ sabu o de kama adamaden ka baara kɛ tiɲɛ kan i k'i i k'i wakali siri ala ka alikuranɛ na sabu foyi tɛ kuranɛ bɔ ni maa o maa y'i da kuranɛ na fo k'i sa i tɛ ko a la fiyewu o de kama adamaden n'i ma nafolo sɔrɔ mɔgɔ b'a f'i ma k'i dangaden n'i m'i banba i wolofa a bɛɛ bi ban i la i woloba bɛɛ bi ban i la bɛɛ b'a f'i ma k'i dangaden k'i ti don da la k'a sɔrɔ i ma sababu de sɔrɔ dɛ walahi ni ala y'a sababu dayɛlɛ i ye don o don walahi i b'a ye mɔgɔ caman bɛ u b'u dafalen sabu ni fɛn t'i kun n'i m'i banba hali furumuso b'i ban i la n'i m'i banba i woloden bɛɛ b'i ban i la u si t'i dalakan jaabi bɛɛ b'a f'i ma ko danga b'i kɔ k'a sɔrɔ danga t'i kɔ dɛ i ma sababu de sɔrɔ o de kama an bɛ ka nin kɛ bɛɛ an bɛna mɔgɔw bila u bɛ sura n'o ye suratulu yusufu ye u b'a kalan siɲɛ wolonfila o kɔfɛ an bɛ buzi bilenman wolonfila mɛnɛ dɔnku mun bɛ kalan kɛ i yɛrɛ seko ye min ye o di olu ma bɔn ni kalan in kɛra ka ban an bɛ sagajigi jɛman san saga kɔni an b'o sɔrɔ waa tan duuru o kɔfɛ sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ni baara jaabira i bɛ se ka min di n ma k'a fɔ ne garisigɛ n ka telefɔni nimɔrɔ n'o ye zoro zoro de san fɛn tura sosan disi zoro tura zoro sɛn karanti nɛfu zoro zoro de san fɛn tura sosan disi zoro tura zoro sɛn karanti nɛfu dɔnku n'i mago b'a la an ka baara k'i ye bɛ n wele i b'i tɔgɔ o n'i ba tɔgɔ di dɔnku e tɛ yan mɛ ala bɛ yan mɛ n'a ka di i yɛrɛ bɛ wuli ka na an b'a kɛ i yɛrɛ ɲɛna bon n'o ka gɛlɛn i bolo i bɛ weleli kɛ n'i y'a musakaw bila ka na an b'a baara k'i tɔgɔ la ni ala sɔnna a ma asalamu alekum waramatulayi taala wabarakatu sukuran